In su territòriu comunali 'e Tortolì funt presentes duas turris de guàrdia antigas, sa 'e Santu Micheli e sa 'e Santu Millanu, chi dòminant totu sa costera 'e mari. Ma e candu funt stètias fatas e cali fut sa funtzione insoro? A pustis de is campagnas de Carlu Quintu de Spagna contras a is istaus barbarescos de su Nord Africa, chi faiant bardanas in su Mediterraneu, in su milli e cincucentus e otantasete, Filippu Segundu de Spagna aiat istituiu sa Reale Amministratzione de is Turris in totu is possedimentus spagnolos, est a narri, una organizatzione de unu sistema de turris de guàrdia e de difesa in totu is costas de su Regnu, peri in Sardigna. In su territòriu de Tortolì is turris de guàrdia furint tres, sa de Monteturri, ciuscià in sa metadi de s'Otocentus po fàiri su faru 'e Bellavista, sa turri 'e Santu Micheli, a s'intrà 'e portu, e sa turri 'e Santu Millanu. Sa turri de Santu Micheli, connota peri cun su nòmene spagnolu de San Miguel de Arbatas, fut stètia frabbicà in sa metadi de su sèculu sexi, fortzis a pitzu de una turri speculatoria pisana, duncas primu de s'istitutzione de sa reale amministratzione de is turris. Posta a s'intrada de portu est una turri de difesa antimoresca a forma truncucònica fata cun sa preda 'e su logu, granitu e preda orrùbia, a tres pianos. Sa cisterna, su pianu 'e pitzu e sa pratza de armas, est a narri su terratzu a cantu furint collocaus is cannones. In su millesexentos fut difèndia de unu capitanu, alcaide, un'artiglieri, tres sordados armados cun cuatru cannones e duas spingardas e ses fusilis. Dda numenànt puru Turri de is Prepostos est a narri is doganieris chi depiant controllare s'intrada e s'essia de is navis de portu. In su tempus at tentu medas cambiamentos e impreos, difatis beniat impreà peri comente sede de sa Guàrdia 'e Finanza. Tra is fatos stòricos importantis acapiaus a custa turri tocat a arremonari cussu de su binticincu 'e mes'e idas de su millesexentuseunu, candu Antonio Zuritta, alcaide de sa fortalessa de Arbatassa, fut stètiu mortu de is moros. Poi un'atru fatu, cussu de su binticincu 'e mau de su millesexentoseotantotto, candu iant pèrdiu sa vida is guàrdias Maria Longoni e Juan Chigino po difèndere sa turri de is atacus de is turcus. In is ùrtimus annus dd'ant aconcià e amodernà e dogna tantu dd'aberint in ocasionis particularis. In su primu pianu dd'est sa sede de s'Associatzione Marinai d'Italia, cun d'una mostra de modellinos, fotografias antigas e documentos stòricos de sa marina militare. Sa Torre de Santu Milanu fut stètia fata in is primus annus de su sèculu dexesete, beniat nominà cun nòmines diversos,

Posta a corantadus metrus a pitz' 'e su nivellu 'e su mari, sa turri faiat craru a is ispiaggias de Orrì, de Cea e a is turris de Barì e de Monte Turri, Largavista, chi imoi non nc'est prus. Fata a forma truncu cònica in preda est arta doxi metrus e larga sete. In s'aposentu de intru, casamata, allogiàt sa trupa. Po artziare a su terratzu tocàt a bessiri in d'una scalita 'e linna. Fut una turri de guàrdia, ma podiat èssere impreà po difesa puru. Difatis, segundu una relatzione de su mille setexentosessantasete, fut difèndia de un'alcàide, capitanu, e de duus sordaus. Nci teniant a disponimentu ses fosìlis, duas spingardas e unu cannoni. A pustis de su milli otocentus e corantadus, a s'acabu de sa reali amministratzioni de is turris, fut stètia abandonà. A de note, immoe, est illuminà e si podet biri peri de tesu.